In tempus de tando, in sa 'idda de Nazaret in Galilea, biviat una piciochedda chi ddi narànt Maria. Fut isposa cun Giusepi. Ma, prima chi si essant cojaus, fut sucèdia una cosa de ispantu. Maria fut pregando in domu sua e Deus dd'iat mandau s'àngelu Gabrieli e dd'iat nau, Deus ti salvi Maria, prena de gràssia, non timas, ca soi 'ènniu a ti portai un'imposta bellissima de Deus. Tui as a tenni unu pipiu e totus ant a nai ca est su Fìgiu de Deus, at essi luxi po portai paxi a totu su mundu. Iat spòndiu Maria, Cumenti dd'apu a nai a Giuseppe? A Giuseppe dd'apu a allegai eu e at a sciri ca tui ses stetia sceddada de Deus.
Iat nau Maria, E cumenti dd'apu a mutiri custu pipiu? Iat spondiu s'angelu, Dd'as a mutiri Gesus, ca 'olit nai ca Deus est cun nosu. Donau s'imposta, s'angelu si ndi fut andau.
In cussu tempus s'imperadori Augustu iat cumandau chi dogna personi de su mundu essat andada a s'iscriri a s'ufissiu po mori de. Isciri cantu genti nci fut in totu s'imperu e peri po fai pagai is derramas. Po si podiri iscriri, dogna personi dopiat torrai in sa 'idda acantu fut nasciu. Po mori e po custu nc'est stetiu un avolotu de genti chi si preparànt po torrai dognunu in bidda sua. A Maria e a Giusepi ddis fut tocau a torrai in Bètlehem.

Ma sa 'idda fut prena, poita totu sa genti fut torrada a bidda po mori de su pregoni de s'imperadori. E tocànt a dogna porta, ma ddis ispundiant ca no nci teniat prus logu. Tando furint lòmpius a s'ùrtima 'omu de sa 'idda e Giusepi iat tocau sa porta e si fut incrarau su meri. Giusepi Iat domandau chi in sa 'omu ddu podiat èssiri logu a solu mancu po Maria. Issa fudi po cumpriri su tempus po fai nàsciri su pipiu. Iat raspùndiu su Meri, Perdonai, ma beru, no nc'at prus logu innoi in domu. Iat raspùndiu Giusepi, Ma beru non tenesi nimmancu un'ungroni. E su Meri. Perdonai, ma tengu solu sa stadda, ma ddue funt unu boi e una mula. Iat nau Giuseppe, Castiai, po nosu si cuntentaus peri de custu, ca 'ollu fai riposai a Maria. Tandu su meri ddus iat acumpangiaus. E pròpiu cussa noti, in cussa stadda, fut nàsciu Gesùs, veru Deus e veru pipiu, e dd'iant collocau in su lacu acantu papant is animalis.

In su sartu de Betlemme ddoe furint is pastoris chi in su noti icastiant is berbeis. Tandu, a parti e mengianu, ddis fut cumpartu s'angelu Grabieli e ddis iat nau a non timiri, ca fut benniu a ddis nai una cosa bellissima, ca in su noti, in d'una stadda, fut nasciu su Messia. Acodei a ddu bisitai. Deis agatai in su lacu. Imbussiau cun is lentzolus. Is pastoris iant nau. Ta cosa ispantu! Su Messia! Su Rei Sarbadori! Ta cosa bella! Andeus a ddu biri! E aici iant moviu. E comenti iat nau s'angelu, iant agatau a Maria e Giusepi. Cun su pipiu in su lacu. Is pastoris iant contau a totus su chi fut sucediu, e in su cielu fut apparia una stella manna, sa stella couda, e si fut bitta in totu su mundu. Peri tres sapientis in s'orienti iant bitu sa stella e isciant ca indognia chi apparit sa stella couda nascit una persona importanti po totu su mundu e custa fut una persona immeda importanti, fut irribau in sa terra su Messia. E tandu iant mòviu e iant postu in fatu a sa stella. E, candu furint lòmpius, iant agatau Maria, Giusepi e su pipiu e ddis iant portau in donu oru, incensu e sa mirra.